anyị nwa bụ ndị Igbo agbago ndị ọbịa nkịtị ka fa gwa anyị na asụsụ anyị adọrọ adọrọ mma ma ọ bụ ife dị be anyị adọrọ mma I will explain the word ọgwụ to your knowledge kedu ife bụ ọgwụ first of all mụ nwa bụ maazị dibịa na-agwọ ọgwụ without ọgwụ omenala is not complete mana gịnị bụ ọgwụ ọgwụ bụ bringing two or more things either herbs or condiments to get an expected result ịchịkọta ife dị iche iche dịka mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na ife ndị ọzọ anụ na ihe dị n'ime ka e wee mee ka ife dị etu a meelụ mmadụ ndị isi ojii bụ the first people everything fa na-eme n'ụwa bụ ọgwụ a na-eri bụ ọgwụ if you don't know know it today ofe onugbu is done using several rituals what is ritual ị ma na a sụọ oyibo oyibo na-afịa ndị be anyị arụ ritual is anything done at an appointed time repeatedly ọkwa ị ma na itinye onugbu na ị na-ete ofe onugbu tichara onugbu were ngaji igwe kpaa ya onugbu ahụ akpụchuo hmm. nụrụ ife m kwuru itegide ofe onugbu mgbe a em iji ti iche ede onugbu gị na-asụ olu oche mgbe ahụ iti ichego mmebi ịgbaga akwụ were tinye ede ichegodo na ihe fọzi kịta ede agbajibego na ọ ka itizi onugbu hmm. ị nwaa anwa tinye onugbu ozugbo wee were ngaji igwe tinye n'ime ofe a onugbu ahụ akpụchuo inu biko nwere nwaanyị na-esi nri n'ebe a sọsọ ngaji oisi eku hmm. sọsọ eku ka ihe etinye n'ime ofe onugbu eku oisi ka ihe etinye n'ime ofe onugbu nke oyibo kpọ ladle turning stick sọsọ eku oisi made of wood ihe etinyewu n'ofe onugbu ọ yara ikpuchu inu ofe onugbu emere ofe onugbu ka ọ na-atọ rịrịrịrị emere ofe onugbu ka o gbuo egbuo maka na o nwere ibe ọ na-alụ nya ka a bịa ji bụrụ onugbu na ọ na-enugbu enugbu na ofe onugbu ndị Igbo ji karịsịa ka anyị ji wee tụbuo ya till today UK nọ n'ime na let me tell you today one of the greatest discovery UK pharmacy made in the last two years bụ na onugbu ka fa need iji wee cure all inflammatory disease bụ ọya afọ as I speak to you the amount of onugbu e si Nigeria ebuje UK kịta bụ in tons quote me a na-amagide onugbu rapụ inu dị na ya maka na inu adị na ya is a level of pH ebe bụ pH pondus dehydronium there is a level of pH ndị okenye na-arapụ n'onugbu ka o wee lụọ the required job ọkwa ị ma na o nwere ka i si ta mgbọrọgwụ onugbu o gbuo gị

eh, eh, five years i gbuo ya ịna mere ezi ya ma nchazi ọcha ọrụ sayensị bụ all these things na na-ege ntị ọ mụ na gị nọ ebe a kịta na-agwa gị ife bụ ọgwụ ị ma na ọgwụ ka m na-akọwa ife niile Yes. mgbe bidogodo ka esi agwọ ọgwụ bụ ofe onugbu maka na ofe onugbu bụ ọgwụ agwọrọ agwọ ọ bụrụ na n'oyibo those processes e ji wee si ofe onugbu ife ndị be anyị kpọrọ ya bụ unit operation na sayensị o nwere onye mere chemical engineering here o nwere ife anyị na-akpọ unit operation ị ma ife m na-ekwu now Labanụ, labanụ. those unit operation na-ege ntị ka anyị si esi ofe onugbu n'ala igbo iweta akwụ isi ịsụ akwụ pịa ya mmanụ abi is operation one igbute akwụ one isi dị akwụ esi two ịpịa mmanụ three ị ghọta